Aw bisimila maliba TV1 jabaranin kan ni aw ka kunnafoni senteliman waati selen furancɛ fanga jamanakuntigi général d'armée Asimi Goyita tɔgɔ la maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔ général de division Abdulayi Mayiga ye dusuma kasaya foli kɛ kunun alamisa marisi kalo tile duuru san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ mali marabaga bɛɛ tɔgɔ la ka ɲɛsin Iran jamana ma u ka diinɛ ɲɛmɔgɔba Ali Kameni ka fatuli kɔfɛ n'a y'a bolonɔ bila dusuma kasa gafe la iran jamana ka lasigidenso min bɛ mali la ani ka foli kɛ a taara ka tiɲɛ minnu to a kɔ min ye ka yɛrɛtigiya lafasa diɲɛ jamana caman na o lajɛ in kɛra jamana kɔ kan ko ni diɲɛ jɛkabaara minisiri Abdulayi Jɔpu ɲɛ kɔrɔ O kɔfɛ kolonɛli Mumini Bɛngali ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na OCS bolofara min bɛ Kayi mara la olu ye wulikajɔba fila kɛ ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli la min sera k'a to boloda kɛra maa saba kan ni wulikajɔ fɔlɔ kɛra Kayi Diyala yɔrɔ la maa siganama fɔlɔ ni ale dɔnnen don ko Panache boloda kɛra ale kan ka tramadol comprimé kɛmɛ seegin ni bi seegin ni seegin to a bolo fo ka taa rizla caman ni warimugu ma min sɔrɔla feerew sira fɛ Filanan o kɛra Kayi Kaso sigida la ni boloda kɛra ale kan ka tramadol comprimé bi naani ni joint sachet mugan ni naani rizla paquet fila ani warimugu to a bolo n'an taara ɲɛfɛ hali bi o su kelen boloda kɛra MA kan ni ale jamanaden wɛrɛ ma ye ka joint to a bolo a yɛrɛ bɛ min min An bɛ waati min na i ko sisan o maa siganama ninnu bɛ datugulen ɲininkali bɛ ka tɛmɛ u la OCS sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ o wulikajɔ ɲɔgɔnna kɛra Buguni mara fɛnɛ la ni boloda kɛli ɲɛnaminimafɛn feerela kelen kan sokola dugu la ka tramadol comprimé kɛmɛ ni bi saba ni wolonwula to a bolo Ni an bɔra yen an bɛ taa kɔkan kibaruya kunnafoniw na an b'a daminɛ Benin jatigɛwalekɛlaw ye binkanni ta ka ɲɛsin golomasitabaw dagayɔrɔ ma arabadon Kofuno dugu la Benin worodugu yanfan fɛ ni a yɔrɔ ma jan Nizɛri dancɛ la golomasitabaw ka kumalasila kolonɛli James Johnson ka fɔ la ko golomasitaba tan duuru de bɔnɛna u ni na o binkanni sen fɛ ani ka fara maa duuru joginnen kan Golomasitabaw y'a sɛmɛntiya ko sanfɛ pankurun ye jatigɛwalekɛla naani bɔ baara la ani ka fara u ka moto saba kan nka lakana kunnafonidilaw ka jɛkulu Wamaps y'a jira ko minnu jatera k'olu hakɛ ka ca ni mugan ni fila ye wa ko kan fankelen dɔw fana jenina An b'a kuncɛ Lamɛriki jamana kan jamanakuntigi Donald Trump ye laseli kɛ kunun alamisa marisi kalo tile duuru san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ k'u ka jamana lakana minisiri Kristi Noem bɛna bɔ a jɔyɔrɔ la ɲininkali gɛlɛnw kɛra ale min na jamana ka ɲɔgɔnyeba dɔ senfɛ k'a bɛ baara bila marisi kalo tile bi saba ni kelen ka sɔrɔ ka sénateur républicain Markwayne Mullin bila a nɔ la hali ni a bɔra a nɔ la jamanakuntigi y'a ka baara kɛlenw tan dogodogo tungataga wulikajɔw la nka ko baara wɛrɛ bɛ na di kristi noem ma ni a bɛ na jamanakuntigi nɔnabila ameriki latini la nin de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimaw la maliba tv 1 jabaranin kan